Táimid ag dul sa bhealach mícheart. Táimid díreach tagtha go Chicago town, baby! Abair hello, Claire. Lynn. Tá aithne agaibh ar Lynn mar bhí sí i gcúpla vlog eile liom ach aghaidh nua ar an vlog ansin, Claire. Tá sí as Ceatharlach agus mo dheirfiúr mhór, Rebecca, so tá an ceathrar againn anseo in Chicago. Shroicheamar an t-óstán thart ar leathuair an chloig ó shin agus. D'athraíomar ár gcuid éadaí agus anois táimid ag dul amach i gcomhair dinnéir. Tá sé fuar, níl sé ró fhuar, tá sé fuar ach tá sé úr agus deas. So inniu breithlá Lynn, breithlá sona duit Lynn. Cheers! Sláinte! Sláinte! Maidin mhaith! Táimid ar an mbealach chuig bialann anois i gcomhair bróinse mar a dhéanann muid ar gach turas. Déanfaidh mé iarracht níos lú bia a thaispeáint daoibh sa vlog seo mar bhí i bhfad an iomarca béime ar chúrsaí bia sa vlog deireanach. Ansin. Táimid chun turas ailtireachta a dhéanamh sa cathair inniu. Lynn, conas atá tú ar maidin? Go maith. Go maith. Ar a chéile. Tá sé thart ar leathuair tar éis a haon déag anois. Chuamar amach níos luaithe. i gcomhair caife mar dhúisigh mé thart ar leathuair tar éis a ceathair ar maidin. Bhí codladh maith go leor agam ach fós féin tá tuirse aerthurais ormsa ar aon nós. Bhí mé ag smaoineamh ar dhul chuig an spórtlann le Claire ar maidin ach ní dheachaigh mé léi mar, Bhí mé ró-thuirseach. Seans go rachaidh mé léi amárach. An mbeidh tú ag dul chuig an spórtlann amárach arís? Sea, gach maidin. Gach maidin, ok. Seans go rachaidh mé leat amárach.

Tagaigí anseo! An chéad stad eile, Donut Vault. Bhuel, tá muid réidh le dul amach arís. Ghlacamar sos beag ansin tar éis an rang aclaíochta ar maidin. Bhí sé go deas. Bhí, chuamar i gcomhair bricfeasta, i gcomhair bagel ina dhiaidh sin agus ansin shiúlamar timpeall na cathrach píosa beag. Bhí mé tuirseach faoin am sin, sílim go ndearna mé níos mó ná deich. Deich míle céim roimh a haon déag a chlog. Inniu Lá an Uachtaráin anseo i Meiriceá, President's Day. Is lá saor bainc é inniu so mar sin tá an cathair ciúin go leor. So tá muid chun píosa beag siopadóireachta a dhéanamh inniu mar tá sé scamallach go leor agus ansin rachaimid i gcomhair lón nó. dinnéar níos déanaí agus níl mórán pleananna eile againn don lá inniu.

ag cur sneachta, ag cur báistí, scamallach, gaofar, the windy city mar a thugtar uirthi. Hello a chairde, táimid anseo in Chicago town, táimid díreach i ndiaidh bróinse ithe, chuamar go dtí Little Goat Diner, bhí sé go han-deas ar fad, so tá mé ar mhuin na muice anois agus táimid réidh le dhul ag an.

Cístí beaga ó Magnolia Bakery chun deireadh a chur leis an turas. An raibh na laethanta saoire go maith, a Chláir? Um, yes. Bhí? Bhí. Hmm? Bhí seachtain bhfuil ceithre lá, ceithre cúig lá den chéad scoth againn. Tá tuirse orainn anois. Bhí mé féin agus Clár ag rang aclaíochta ar maidin. So tá na cístí seo tuillte againn. Abair slán leis an bhlag, a Chláir. Slán leis an bhlag. An bhfuil aon rud eile le rá agat? Tá sé go hiontach. Iontach ar fad, go maith. Rebecca, tá Rebecca ag cur an Uber in áirithe dúinn. Tá mé. Tá sé ag teacht ar feadh trí nóiméad. Beidh sé anseo i gceann trí nóiméad, go maith. So abair slán leis an bhlag. Slán leis an bhlag. Aon rud eile le rá agat? Uh, bon vacances. slán abhaile. Slán abhaile. Tá muidinne ag gabháil abhaile. Agus Lynn. Ár gcara Lynn. Cad faoi Lynn? Aon rud eile le rá agat? Níl. Níl. Abair slán leis an bhlag mar sin. Slán leis an bhlag. Slán leis an bhlag. Bhuel, slán leis an bhlag uaimse freisin. Bhí seachtain iontach againn anseo. Tá an Uber anseo agus beidh mé i dtrioblóid mura dtéim ar aghaidh. Slán libh!